mbuyo mu tidabwera pano kufotokoza za nankhumwa dausi ndi grezelder ena amesa nthabwala tinabweranso kufotokoza za kabambe anthu ena amesa tikumuzonda mapeto ake tinaona kuti anthu amenewa anagalukira and now tikunena nkhani ya mai jane ansah iwowa anayikidwa pa spotlight ndi apm atasankhidwa kukhala running mate anali malonda ovuta kugulitsa amayi anzanga tikhale wothokoza chifukwa zikuonetsa kuti aprofesa atilemekeza ife azimayi
ndiye lero tikudabwa pa kampeni mayiwa amayenda ndi akuluakulu a chipani cha dpp lero angolowa mboma asintha thabwa ayamba miseche akupanga ma meeting a secret ndi anthu a opposition nde timafunsa kunena kuti kodi mayi vuto lanu ndi chani mutasankhidwa ngati running mate munali chiphinjo ku chipani cha dpp koma akuluakulu analimba mtima kuyeresa mbiri yanu lero kungolowa mboma ndikukhala vice president asintha thabwa zimene achita mayi amenewa zopsa kwambiri taonani maadvisor pali jean mandeule mzimayi ameneyu anali deputy director wa dpp ku eastern region ataluza ma primaries ku machinga likwenu anagonja ndi bright msaka ataluza anapanga resign kuchipani anayimira independent ndikuyamba kunyoza anthu a dpp mwachidule sanapange nawo kampeni nde lero kungowina amayi jane ansah amutenga jean mandeule kukhala advisor taonani bambo yusufu nthenda amenewa amafuna kuthesa chipani cha dpp akhala kupita ku khoti ndi nankhumwa amayenda ndi nankhumwa zaka 5 kuzungulira ku court high court magistrate court mpaka ku supreme akafika kutenga injunction kuti apm asaime lero dpp inawina chisankho mai jane ansah akatenga munthu ameneyo kukhala advisor palinso ma advisor ena ochokera ku udf anawatenga mayi amenewo kupita nawo ku bca hill kukapanga secret meeting ndi dr bakili muluzi kodi amakambirana chani zimene amakambirana zadziwika amayiwa amamulimbisa mtima former president akuti musadandaule ineyo ndikhala president ndikakhala president atupere muluzi adzakhala adzakhala vice president kodi akuluakulu kodi mayiwa akuuza former president kuti iwowa adzakhala president pa zifukwa zingati?
Amayi anzanga, tikhale othokoza. So timafuna tiwachenjeze mayi amenewa kunena kuti Amalawi anakusankhani pa 16 September ngati vice president wa chipani cha dpp, vice president wa apm. Lero sizoona inuyo, anthu anagwira ntchito kuti mukhale running mate, analimbikira pa kampeni kuti mukhale vice president wa apm mumvere apm lero mukupita ku bca ma advisor a udf amene mwalemba ntchito kumeneko ndi amene akutumizani ku bca kuti muzikachita secret meeting ndi former president without notice ya president apm this is very stupid ndakhala ndikunena kuti ngati mukufuna kuti ubale wanu ndi president ukhale wabwino pamene mukupita kukakumana ndi amaumawo ameneko choyamba mudziwitseni president mumuuze kuti a president ndikupita ku bca hill ndikukakumana ndi former president bakili muluzi pa zifukwa zakuti muchipani chathuchi timayenda ndi chani amene amayenda limodzi ndi yesu nthawi zonse koma ndikuganiza kuti amugulitsa ndani nde inuyo ngati mukupita kukakumana ndi amaumawo ameneko mumuuze president kuti a president ineyo ndi ndi appointment ndikukakumana ndi former president wa dziko lino dr bakili muluzi pali zoti tikakambirane zokhuza mapemphero ndifuna tikapemphere chifukwa inu ndi abusa so president will accept you to go there koma kungonyamuka ndi usiku ndikupita kumeneko mukuyesa anthu sakuonani iyayi dziko la malawi tili ndi intelligence timadziwa we know where you are going so you travel mpaka nakukafika ku bca ndi usiku kufika kumeneko ndikumakambirana zopusa kuti ayi ineyo ndikakhala president atupere muluzi adzakhala vice president amalawi sakula zopusa ngati zimenezi tikuuze if you think you can just do things mwa nonsense